Nditamva masiku awiri apitawo kunena kuti amene amapanga commission of inquiry ma commissioners ati asiriza lipoti lili ready ndipo akufuna akamuchite brief president ndiye iye wakana wanena kuti liwerengedwe kaye kuziko ndinaziwiiratu kunena kuti this is utter nonsense ndinaziwiratu kunena kuti iyeyo akufuna aonese kapikicha kenakake ngati sakuziwa ma contents alipotilo koma akuziwa akufuna abwatike amalawi aoneke ngati iyeyo ndi dolo kuteroko umenewo ndi uchisiru weniweni kunalinso bwino lipoti limene lija lo likati lisatuluke kunalinso bwino even commission of inquiry yo ikati isachitike chifukwa zimene amalawi amayembekezera si zimene zili mu lipoti zija kuteroko mwatengerapo advantage kunena kuti anthu amene a- mukuwakamba mu lipotiwo anamwalira ndiye pa iwo okha sangapereke umboni ndafuna ndikuwuzeni kuti mulungu akuyendereni mwapaderadera mulungu akuyendereni mwapaderadera ndipo mudziwe kunena kuti siku la lero ndine munthu wokwiya kwambiri inu anthu amene mmazitenga kuti ndinu anthu ophunzira mmatenga amalawi ifeyo kapena kutitenga amalawi ife ngati ndife zisiru zanu kutitenga ngati ndife agalu anu kutitenga ife ngati sitima sitimaganiza bwinobwino ndife anthu osapita ku sukulu ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti what you are doing is you are doing a very big mistake you are playing ndi ma- maganizidwe a anthu mitu ya anthu ma mind a anthu amene amaziwa kunena kuti uyo ndi a uyo ndi b uyo ndi 2 uyo ndi 11 Tsopano inu andale mukamakhala mukakhutakuta madera anu uko mukadyaidya nyama zanu uko mukatengatenga ndalama zanu uko mukabaiba ndalama mboma mmuzimene zaphwekazo musamatenge amalawi ngati zisiru lipoti limeneli tinanena kale wa Bakili Muluzi ananena Ntanyiwa ananena chisiru ine na madrama ine ndinanena kunena kuti lipoti limeneli ndi face cover kapena face saver akufuna amu save munthu wina pamene tikudikirira chisankho cha 2025 chifukwa zimene zili mu lipoti zija it is completely utter nonsense chifukwa sizikanayeneranso kuuzi kuuzidwa amalawi iyayi mukanangouzana nokhanokha after mutapasanapasana ndalama zanu mukanangouzana nokhanokha chifukwa zimene zili mu lipoti mujamo sizikuchita reflect china chilichonse and amalawi mwakhulupirira sinakuuzeni ine kunena kuti lipoti ili lizatulusa kunena kuti kunali chifunga siizi zatulukazi koma simmakhulupirira zonsezi zachitika zija zachitika chifukwa cha uchisiru wa ifeyo amalawi amalawi ndife makape kopsa timati tikaona winachake atitulusira 1000 timanjenjema kunjenjema kunjenjemera kuzikozera mkati kumaona ngati ameneyoyo watulusa 1000 yo ni mulungu vuto la amalawi tinafasa kwambiri kufasa inu tangoganizani ati akukanena kuti ali poisoning ah, ndege ijayo itanyamuka anthu o- oyendesa ndegewo sanafune kuziwa za weather kodi anthu ndege ikamanyamuka im- amayenera kuti akachite akachite inquiry kapena akachite kupempha kunena kuti ah, ah, tikufuna mutiuze kuti weather inali bwanji ah, amene ndege imanyamuka um, anatenganso nsewu ina inu simungawadabwe pamene pokuti nsewu anautenga chifukwa chani ah, mmene zililimu ah, tidapereka ujeni mpata kuti ma family members akhale ndi ma- ma- ndi madokotala awo apange autopsy mufuna mumunamize ndani mukuona ngati ife sitiziwa kuti anthu amene achawo munangowabwatika boza atafika ndi madokotala awo munawauza kuti aboma apeza kale apeza kale madokotala mukuona ngati sitikudziwa zonsetu ife tikuziziwa ndipo tikuziwa zambiri mwinanso kuposa inuyo tsopano mu- musamatenge amalawi ngati zisiru iyayi amalawi ngati ndiwopepera amanena kuti ayi president samaziwanso kuti chilima wabwera kuchokera ku korea are you really serious ndikuseka ngati zabwino ndithu inu mmene alili vice president wa ziko akachoke ndithu ku korea uu kuzafika mmalawi munomo pa 9 pa 9 juni President Chakwera asaziwe akumanena kuti akomanso samaziwa kuti iyeyo akupita ku maliro chifukwa anali atachita delegate munthu wina kale. Uchisiru wa dziko la Malawi ndafuna ndikuuzeni kunena kuti mizimu ya anthu amenewawa iuse mumtendere koma mopweteka kwambiri. Zimene zijazo sitizaziyiwala muno mMalawi olo mutamanga anthu motani mutawopseza anthu motani koma ine ngati ine sindingazaope iyayi ine ndimanena chilungamo chilungamo lipoti limenelija lizatuluka one day ndipo lizakhala lipoti so credible ziko likangosintha ilili mu 25 pano mu- mu sepitembala muno ziko likangosintha ndikupempha amalawi tiyeni tizapange commission of inquiry yeniyeni ndipo inu mabanja musayembekezere chabwino kuchokera kwa afiti amenewawa kuti angapere angati- angatuluse lipoti labwino Kodi inu mwayiwala kunena kuti um, Chakwera ali ndi malipoti awiri kale pa desk pake la COVID komanso civil service. Mukuyi- Mukuyiwalira inuyo kunena kuti kuna, uh, ku- m- a- ali ndi malipoti amene akuwalephera kuatulusa ndipo lipoti limeneli ndi lodabwisa kuti kodi lipoti ilili uh, kapena commission of inquiry iyi yapambana motani popeza iye uja akulephera kutulusa uh, commission of inquiry inachitika lipoti uh, la covid komanso la civil service ama malipoti amenewa ali pa desk pake leroli chifukwa chofuna kumuchita cover munthu wina kumuyeresa munthu wina lero anthu alandilandira ndalama mwa- mwalemera kutereko ah, imfa imene anthu ena ake alemera nayo koopsa ena agula nayo manyumba magalimoto mafamu imfa imeneyi koma ndafuna ndikuwuzeni kuti kunoko ndi kunja ili ndi ziko mulungu amaona popeza eh, mukupanga izi chifukwa chokuti anthu anamwalira sangayime pawokha ndikupereka umboni wa zimene zinachitika koma kumwambaku kuli mulungu ndipo mulungu yemweyo ndi amene ati ayendese chilungamo chilungamo chizaziwika ndithu olo chichedwe chisachedwe patalike pasatalike koma chilungamo chizaziwika ndipo amalawi ndikufuna ndikupempheni konse kumene muliko gwirani makolona pempherani mulipempherere ziko lanu chifukwa kumene kukupita ziko ili likupita ziko likuonongeka andale akutitenga ife tonse kutitenga ife ngati ndife masaveji makape iwowo ndiye madolo andale akuona ngati iwowo ndi amene amacheza ndi mulungu ayandikana naye kwambiri komatu moyo ndi moyo palibe wamuyaya ndipo nonse amene mukupanga zinthu zopusa muno m'malawi muzakumana ndi imfa yoopsa kwambiri even olo mutasakasaka anthu kuti muziwapha muzi- muzi- muzipanga ziwembu zanu even including me ine kundipha lero siningadandaule koma chilungamo chake chizadziwika pamawa inuyo tangokhalani muziba muzipanga mapulani obera zisankho ndipo amalawi ndiku- nzomvetsa chisoni kunena kuti ngakhale kalembera wa MEC wasirizika amene anali worse en- wa- ma- kalembera wa zanzika amene anali worse anthu sanalembese ndafuna ndikuwuzeni kuti pakana lerotu anthu m'mipandamo akulembesanabe zachinsinsi be zikuchitika ndipo ku- leroli ku mapulogalamu aboma apanga mapulogalamu ambirimbiri ofuna kuti azitengerapo chanzika kuchinamwali uko kunabwera pulogalamu ya masafu dzulo ndikumachita kunena kuti aliyense obwera abwerese chanzika chake komanso abwerese chovotera akopere- ako- akoperakoperapo manambala kumeneko kukopera manambala kuti ati ati anthu a- a- alandire ndalama za masafu ndikumadabwa kuti kodi ndalama za masafuzi zikugwirizana ndi chanzika ndalama za masafu zikugwirizana ndi, ndi, ndi chiyo- chovotera cha MEC kaye kaye mafumu mafumu athu ndi anthu awo anthu omvetsa chisoni makamaka aku central region akumapita ndithu anthu kumenekoko iyi koma amalawi iyi amalawi pena pake mtundu wathu kaya ndi mtundu wanji wa anthu Ine ndimafuna ndimafunafuna Mulungu atangobwera siku lina akati azibwera kuti atitanthauzire kuti kodi mtundu wa ife ndi wa mtundu wanji, mtundu wa anthu okuti kumakhala ngati tilibe mitu sitiziwa sitiganiza. Ndithu munthu ungapite kwa amfumu ndikukatenga chovotera chako chija amfumu ndikukoperapo nambala basi ndikukupasa 1000 iwo aja ndikutenga ah, zimene zijazo ulendo nazo ku- kwa anthu a mcp kufika padera pena kungoyimisa galimoto ukuona anthu akuthamanga kuzanena kuti angati mwabwera tikuzapanga za mavotizo ifeyo tili redi nafenso tiguleni mtundu wa ife mtundu wa, mtundu wa anthu ovuta kwambiri kumachita kuona kuti chisankho chikuberedwa anthu awa akupanga ma activities obera zisankho koma a opposition ali zii ndi awa anapita kuja ku, ku, ku nkhokwe kujako kwa chimanga kujako kumene anapeza kujako ku nfra anapeza zinthu zijazo koma ndithu basi kupitaso mu paliyamenti ndikumaopa kulankhulaso mwina samiye sulemanitu ndi amene anayima kapena jolobala ndi amene anayimatu jolobala ni mamunatu naye payekhatu jolobalatu naye sun- samafunatu z- z- sama- a- samafunatu zachibwanatu iyeyotu ali- s- samafuna za, za nonsense amangoyima pa chilungamotu jolobala koma zoona a opposition muziwe kunena kuti zisankho izi ngati siziyenda bwino siziyenda bwino chifukwa cha inuyo mwafasa kwambiri mukukhala ngati simuliso pa competition iyayi kaya mukuopa kumangidwa ine ndimaona ngati ambiri inu mmaopa kumangidwa anthu ali ambiri ndi makawadi kwabasi ndi apa akukonzerani mapulani kuti ati afuna akumangeni a- nonse amene munapita ku nfra chifukwa chokuti mwachita expose kodi nanga ena ife tikukuchitani expose ife takulakwirani chani bwanji simukunimanga bwanji simu- sim- simmamanga wa bakili muluzi bwanji simmamanga mtanyiwa bwanji ineyo pa- mwatenganso nthawi osandimanga popeza nafenso tikunena zomwezo za, za, za kuba kwanuko uchisiru wanuwo afiti inuyo anthu a satanic inu anthu amankhwala inuyo anthu akumazi inuyo mukulitenga zikoli ngati zikoli ndi la amanu kumatitenga ife ngati zisiru zanu ndikufuna ndikuwuzeni kuti 2025 wina akhoza osakafikako wina akhoza osakafikako kupangapanga zonse koma osakafikako mulungu ndi woopsa kwambiri

mwana woopsa kwambiri amene anapatsidwa mphatso yoona zakusogolo the most dangerous and deadly child from jeza village tiye mabuka box 76 mulanje malawi southern africa